Kuchokatu ku South Africa, a Peter Mutharika ndi zonena kuti akutsatira zomwe zikuchitika m'dziko muno ndipo atumiza uthenga kumeneko wopepesa kupepesa makamaka ku banja la Esau Kanyenda. E, kungopangira kwa amene mwina sitinatsatire bwinobwino tikuti dolo wosewera mpirayi wokankha chikopa ndi zonena kuti watisiyatu leroli. Nde iwowa a Peter Mutharika anabwera pa tsamba lawo la mchezo nanga si sali kunoko. nde basi angotumiza pa tsambalo la mchezo la facebook penepotu adzalembapo uthenga wotere tiwerenga shap shap nkumatanthauzira muja timachitira muja akuti message of condolences to the kanyenda family the first lady and i are deeply saddened by the passing of one of our nation's football legends esau kanyenda who died in the united kingdom on tuesday 2nd december 2025 kumakambatu zonena kuti akuti uthenga uwu ndithu wachipepeso kupita ku banja la a Kanyenda ndipono ineyotu pamodzi ndi a First Lady, amayi a fuko, ndi zonena kuti ndife okhumudwa kwambiri, ndife odzala ndi chisoni makamaka pamene taluza m'modzi mwa amene aah ndi legend ndithu tinganene kuti no Anali katakwe ku mbali za mpirazi ndipo anthu amatha kumayang'ana kwa iyeyo, Esau Kanyenda, eh, ku timu yathu ya fuko. Ndipo iyeyotu wamwalira ku United Kingdom ku UK kumeneko lachiwiri ah, pa 2 December 2025. His death has robbed Malawi of a true son of the soil and a man who devoted his energy to raising our national flag high across Africa and Europe where he starred for Russian Football Club Rostov At the height of his career, Kanyenda played a pivot role in securing Malawi's qualification for the Angola 2010 African Cup of Nations, a proud milestone in our football history. Akunena zonena kuti akuti imfa yakeyi ndi zonena kuti yatilandatu ifeyo Amalawi. Mwana wathu weniweni wa dziko la Malawi. Uyutu anali munthu amene anaika chidwi chake chonse, mphamvu zake zonse kuonetsetsa zonena kuti no mbendera ya Malawi yakwezedwa ndithu pamwamba kwambiri kudutsa ku Africa komanso kumakafika ngakhale ku Europe, ku Ulaya kumeneko. Ndipotu kumeneko adakasewerako timu ina ku Russia, timu yomwe imatchedwa kuti no Rostov. Ndipotu pamwamba penipeni pa career yakeyi. Pa tchindeinde penipeni ponthu pokomera. Iyeyutu anatithandiza ngati dziko la Malawi kuti no tikalowe mu African Cup of Nation yomwe inachitikira ku Angola mu 2010. Ameneyo zikuoneka kuti ndi amene anamwetsatu ndithu kukagwedeza ukonde. Basi ife mpakana ngati Malawi kukafika ndithu mu African Cup of Nation ku Angola kumeneko. Zomwe ndi nthawi imeneno tikhoza kumaikumbukira ngati history yofunikira kwambiri yomwe tidakwaniritsa ngati timu yathu ya Flames. Of course pano kuli zibwadza zokhazokha ende timaonanso zimangoluza. Okay, paragraph inayi akuti, Even after retiring, From active play, he remained a guiding voice for local football administrators, demonstrating unwavering dedication and commitment to the growth of the sport in our country. Akutitu, mkulu amene anapezeka zonena kuti wapanga litaya wapumula, koma ngakhale anapumula choncho sanasiyebe ndithu. Amathandizira mwa njira ina yake basi kumaunikira kunena kuti mwina mwake mpira wathu kuno uziyenda bwino ndipo ankagwira ntchito ngati mmodzi mwa ma administrator omayang'anira ndithu za kumpira koko basi komanso chidwi chake ndithu chinali poonetsetsa zonena kuti no luso ili la mpira likumapita pasogolo mu dziko lathu lino la Malawi as we mourn his passing the first lady and I extend our deepest condolences to the Kanyenda family during this difficult moment rest in peace legend Esau Professor Arthur Peter Mutharika akunena kuti tu pamene no tsopano tikulira imfa imeneyi ineyo pamodzi ndi a first lady amayi afuko ndinene kuti no tikupereka ndithu eh, mo- mu- chimoti no mokhudzika kwambiri kupereka chipepeso ku banja la a Kanyenda makamaka mu nthawi ino yomwe no ndi nthawi yovuta kwambiri, difficult time, ndipo chofunikira kwambiri mwa zonse ndi zonena kuti mzimu wake wa legend ameneyu Esau Kanyenda ukawuse mu mtendere. Ndalembatu ndineyo Prof. Arthur Peter Mutharika amene ndine President wa dziko la Malawi. Okay, uthenga ndi umenewo ma guy. Of course tinabwera kudzafotokozapo tingokambapo ziwiri zitatu kupangira kwa amene mwina nkhani simunayionere pano pa Justin Tech Malawi. Tinafotokoza kunena kuti Esau Kanyendatu wamwalira ali ndi zaka 43 ndipo iyeyu anadwala nthenda ya kansa anadzalengeza dzulo kunena kuti "Ah, munthune tu ndadwalika ende ndikofunikira muzindipempherera fans sizili pabwino. Inde tinazakamba zoti no cancer ya impso nde ena anatipanga correct timanenanso ngakhale mu video momwemo kuti si impso iyayi mwina ikhoza kukhala tinalakwitsa chichewacho pepani komano ndi cancer yomwe no inakagunda liver kapena kunena kuti no chiwindi nde kungopanga correct information pamenepo kuti inali cancer ya chiwindi inakapanga attack chiwindi chake zosakhala bwino basitu dolo wapezeka zonena kuti watisiya. ayi zosakhala bwino mpang'ono pomwe tokamba sikunena kuti mkulu ameneyotu kuteroko anasewera nde ku Flames kwa zaka 15 kuyambira mu 2000 pamene panali pa 12 march chaka cha 2000 ati nthawi imene ndati tikudoda nano ndi zambia anakaonekano koyambirira ende anasewera for 15 years kumakamaliza mu 2015 ndi matimu ena nde ngati mene mwamvera mafotokozedwe a Peter Mutharika cha ku Russia uko anapezeka kuti nayenso anakasewerako Menemo ndi mmene zakhalira mzimu wa Esau Kanyenda uuse mumtendere. Amatchedwa kutino Black Mamba amene. Anali dolo kwambiri. Apapa timakhala taluza munthu amene ayi adatithandizabe mwa njira ina yake ngati dziko la Malawi. Anthu ofunikira kwambiri amenewa akamapita chonchi zimakhalabe zokhumudwitsa ndi wamwalira anakali wachichepere. Mzimu wake uuse mumtendere osatha komanso ndikuti Mulungu atonthoze banja lake. Mwinanso ngati pakhale ma process onena kuti apange repatriate thupi lake nanga si wamwalirano ku UK ndiye kuti mwina mwake ma process onsewo Mulungu ayikepo dzanja lake kutsogolera kuti zimenezo ziyende bwino bwino. Aaa kufikiratu nthawi ina akutitu.